Good afternoon, good evening, wherever you are. Ụtụtụ afọ ọma ndị gboo Igbo. Afọ dị mma ụmụ ọdịnala. Afọ tata wetere anyị ihe ọma. Afọ tata wetere anyị mbuni enu. afọ tata wetere anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe afọ fopụrụ gị uchu afọ fopụrụ gị uke fopụrụ gị ogbochi fopụrụ gị ọdachi ọfọ na-agọ n'isi gị n'ụbọsị tata bụ afọ bụ ka ọmaka meelụ gị ya bịa maalụ gị mma tata gị bụ onye ọma na-ege m ntị cheta na onye ị na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m bụ ọkịja ihiala lokal gọọmenti dị na anambra steeti lotekwa na ọ ka bụ otu akara ekwentị ka m nwere na whatsapp 08186113606 ọmaka bịa meelụ gị n'ụbọsị tata ngwa i ji eko ya akwanarịna gị n'ụbọsị tata ya bịa dịrị gị mma isee o nwere ihe m chọrọ ịkụzi n'ụbọsị tata agaghị m eri oge gị achọrọ m ịkụzi ihe bụ ịtụ nzu n'ala Igbo achọrọ m ịkụzi ihe bụ ịtụ nzu o nwere obodo na-akpọ ya ịma nzu n'ala Igbo gịnị bụ ịtụ nzu nzu bụ usoro emume anyị na-eme dịka ndị igbo anyị ji aha mmụọ emume anyị na-eme dịka ndị igbo anyị ji agọ mmụọ mmụọ anyị dị iche iche anyị na-ekpere a bịa na ya bụ nzu m na-agwa gị okwu ya ọ dị ụdịrị nzu na abụọ nke a bụ nzu nwoke nke a bụ nzu nwanyị achọrọ m ikwu okwu n'ụbọsị tata n'ihe gbasara nzu a na edo nzu na edo agwara m gị na nzu bụ ịtụ nzu dịka ọdịnala igbo si dị bụ usoro anyị ji agọ mmụọ kedu ihe bụ nzu nzu bụ ife nzu bụ udo nzu bụ afọ ojuju mụ nzu bụ obiọma ndị igbo na-egosipụta n'ebe mmụọ ha na-efe nọ nakwa ebe mmadụ nọ dịka onye ọdịnana ịtụ nzu dị mkpa na ndụ onye ọdịnana ịma nzu dị mkpa na ndụ onye ọdịnana nzu na-emepe ụzọ nzu na-ewebata ihe ọma nzu na-eme ka ife chawapụta n'ezinụlọ ọ bụrụ na onye ọdịnana ọ bụrụ na i teta ụla ụtụtụ ihe izizi ị ga-eme bụ ịkwọ aka gị ọ bụrụ na ị kwọọ aka gị ị saa iru gị ọ bụrụ na ị saa iru gị ị saa ọnụ gị ị tụọla ana nzu dịka ị na-atụrụ ana nzu a ihe ị na-agwa ana ka ị na-atụ nzu a n'ana ihe ị na-agwa ana bụ aka m dị ọcha obi m dị ọcha na mmekọrịta mụ na mmụọ na mmekọrịta mụ na mmadụ ị bụrụ onye aka ya na-adịghị ọcha ị bụrụ onye na-eme mpịtọ ị bụrụ onye na-eme ọrakwụ ị kwesịghị imetụ nzu aka ị bụ onye bu ọrakwụ n'arụ ị bụ onye na-eme mpịtọ ị bụ onye na-eme ihe ọjọọ were na-emetụ nzu aka ị na-ebutere onwe gị abụmọnụ nke ị na-amaghị ị na-ebutere onwe gị mkpọchi ụzọ nke ị maghị ọ bụrụ na onye ọbịa bịa be mmadụ n'ala igbo a na-enye ya nzu ihe a na-akpọ nzu anaghị ebunye ya n'aka ọ bụrọ ihe ị ga-eweta ntu a were ya kpaba mmadụ n'aka anaghị ebunye nzu n'aka ị ga-edotu nzu n'ala onye ahụ ejiri aka ya were nzu ahụ anaghị ebunye ya n'aka mgbe ị bịara be mmadụ e gosi gị nzu ma ọ bụ ị bịara be mmadụ fụ nzu dịka obiọma gị na ihe ị bịara na iji bịara na i ji obi udo were bịa na i ji obiọma were bịa na i nwerọ ihe ọjọọ i bu n'obi ị ga-eje n'ebe ahụ nzu dị welu nzu tụọla ana chọba ana mma dịka ị na-atụ nzu a ihe ị na-ekwu bụ na aka gị dị ọcha ị bụrụ onye bu ihe ọjọọ n'obi bịa ị bụrụ onye ji ọgwụ bịa dịka aka gị na-emetụ nzu ị na-atụ nzu ọgwụ niile i ji enwerọzi effect ọgwụ niile i ji arụọna ihe ị na-agwa ana bụ na aka gị dị ọcha n'ihe ị bịara ije ya ọ bụrụ na aka gị adịghị ọcha ọ bụrụ na i bu ọrakwụ n'arụ ọ bụrụ na i bu mmetọ n'arụ wee na-emetụ nzu aka ị na-ebutere onwe gị abụmọnụ a bịa n'ịtụ nzu o nwere mmụọ dị iche iche ị ga-akpọku mgbe ị na-atụ nzu onye gboo igbo ị na-atụsa nzu n'ana ị kpọkuo chukwu okike ịkpọkuo chukwu okike ịkpọọ anị ịchọba ana mma ịtụa nya nzu ka ị na-akpọ mmụọ ndị a ka ị na-atụ ha nzu ịtụ ana nzu ịtụ ana nzu ịkpọkuo chi gị chi nke gị chi gị ịtụọ ya nzu ịkpọkuo ndị ichie gị ịtụọ ha nzu ịkpọkuo agwụ gị ezumezu mmụọ ịtụọ fa nzu ịkpọkuo ana be nna gị tụọ ha nzu ịkpọkuo mmụọ niile fụrụ gị n'anya ịkpọkuo ndị otu gị kpọkuo mmụọ niile fụrụ gị n'anya ịtụọ ha nzu dịka onye ọdịnala anyị kwenyere na mmụọ na-ebi n'ogo nzu mmụọ na-ebi n'ebe dị ọcha mmụọ na-ebi n'ebe ife dị o ji wee bụrụ dịka onye ọdịnala ị na-akpọku mmụọ dị ntu a ị na-achọba fa mma ị na-atụ fa nzu ị na-akpọku mmụọ dị ntu a ị na-achọba fa mma ị na-atụ fa nzu mmụọ ihe ị na-agwa mmụọ mgbe a bụ batabanụ na ife dị ebe a batabanụ na mpịta adịrọ ebe a batabanụ na ụra akwa adịrọ ebe a ị bụrụ onye mpịtọ dị na be ị bụrụ onye na-eme ihe ọjọọ na-atụ nzu ị na-ebutere onwe gị abụmọnụ ndị igbo sị na ọ na-abụ agụghee ụzọ agụghee ọnụ iwere nzu chọba ana mma n'iru ezi gị n'ụtụtụ ihe ị na-agwa ana bụ ana wetara m ihe ọma ezinụlọ m dị ọcha ana butere m mbuni enu abịa n'ịtụ nzu a m na-agwa gị okwu ya agwara m gị na nzu bụ ife nzu bụ ọgazi abịa n'ịtụ nzu a m na-agwa gị okwu ya o nwere usoro eji atụ ya bụ nzu onye ọ dịkarịchara ịtụrụ ana nzu bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ji ọfọ ọ bụ na ịbụrụ nwaanyị ji ọfọ ọ bụ na ijirọ ọfọ atụzina nzu na ana ọ bụrụ na ijirọ ọfọ na-atụ nzu na anị ị ga-enotice na ị ga na-enwe isi ọwụwa isi ga na-akụ gị akụ ụfọdụ ndị notice gị nwere ike na-asị na ị na-enwekarị isi ọwụwa na ọ na-abụ ịtụsịa nzu isi a na-awa gị ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ọ bụrụ na ịbụrụ dibịa na ịbụrụ eze nwaanyị eze nwaanyị ji ọfọ ka m na-akọrọ gị eze nwaanyị ji ọfọ agwụ eze nwaanyị ji ọfọ anị ọ bụrụ na ijirọ ya atụzina nzu na anị ị bụrụ onye nkịtị bịara na be dibịa ma ọ na ịbụ onye nkịtị dịka nwaanyị ebunye gị nzu egosi gị nzu agwara m gị na a da ebunye mmadụ nzu n'aka ị da ebunyite nzu ntu a welu nzu gbaba mmadụ n'aka ọ bụrụ na egosi gị nzu anwa iwelu nzu a itee n'ụkwụ gị i were nzu a i tee n'aka gị ị chọkwazie ịrụrụ ya bụ nzu tee n'iru gị nwaanyị m na-ekwu nwere ike ime ntu a bụ nwaanyị na-ejighị ọfọ onye na-ejighị ọfọ dịka nwaanyị ka ị na-ete nzu a n'ụkwụ gị ihe ị na-agwa ana bụ ụkwụ ọma ka m jiri bịa ebe a ụkwụ ọma ka m ga-eji naa nyochakwa onwe gị ma ma ọ bụkwa ụkwụ ọma ka i jiri bịa before ime ntu a dịka ị na-atụ nzu a n'aka gị ihe ị na-agwa anị bụ eji m ihe ọma n'aka m wee bata n'ezi a dịka m na-ana mkpumkpu apụna m aga m ejikwa ihe ọma were si n'ezi a naa naanị nwaanyị ji ọfọ nwere ike ịtụrụ ana nzu ịtụ nzu na ala ọ bụrụ na ị bụrụ nwaanyị na-ejighị ọfọ ebe ị ga-atụ nzu bụ na ụkwụ gị i te nzu n'ụkwụ gị i te n'aka gị i te n'iru gị dịka nwa ikorobịa igbo dịka nwoke igbo dịka nwoke onye igbo ọ bụrụ na ị rụbeghị agwụ ebe ị ga-atụ akara one ị ga-atụ nzu bụ akara ịnọ ọ bụrụ na ị rụbeghị agwụ gị akara ịnọ ka ị ga-atụ nzu four lines chetakwa na nzu na ọ bụ n'ana ka e si akanye ya enu ị chọrọ ịtụ nzu kịta i bido n'ana si otu a kanye ya enu i bido n'ana kanye ya enu i bido n'ana ị kanye ya enu dịka nwoke igbo onye ọdịnana mana i mebeghị agwụ ihe ị ga na-atụ bụ akara nzu anọ ị bụrụ nwoke igbo megolo agwụ ị bụrụ nwoke igbo mana ị mere agwụ ihe ị ga-atụ bụ akara nzu ise ọ bụrụ na ị mere agwụ as onye igbo as nwoke igbo ihe ị ga-atụ bụ akara nzu ise naanị ndị nwere ike ịtụ asatọ bụ ndị chiri echichi ndị ọzọ ọ bụrụ na ị chiri echichi ọzọ ọzọ dị na grade by grade depending ka ọdịnana ndị si wee dị depending ka be ndị si dị ọdịnana unu nwere ike ọ gaghị abụ ka anyị nwa si eme ọ bụrụ na ị chiri ihe a na-akpọ ọzọ ugo ihe ị ga-atụ bụ akara nzu asatọ 8 ọ bụrụ na ị chiri ọzọ a na-akpọ ọzọ ogbuefi ị nwere ike ịtụ akara nzu iri na isii 16 e nwere ọzọ dunu ọzọ dunu bụ ọzọ nke nọ n'elu kachasị ihe ị nwere ike ịtụ akara nzu bụ iri atọ na abụọ 32 nzu dịkwa ọtụtụ nzu dịkwa dịka mmụọ dị iche iche anyị na ha na-emekọrịta si dị ọ dependịrị mmụọ ị na-efe mmụọ ị na-ahịa o nwere mmụọ nwere akara nzu e ji agọdo ya dịka ide mmiri chief priest mmiri onye ọbụla ji ọfọ chief priest mmiri onye ọbụla ji ọfọ mmiri ihe ị ga-atụ bụ akara nzu iteghete 9 onye ọbụla ji ọfọ mmiri akara nzu iteghete onye ọbụla high priest of ide mmiri high priest of ndị mmiri ihe ị ga-atụ bụ nzu iteghete akara nzu iteghete 9 nzu bara ezigbo bara ezigbo uru nzu dị ezigbo mkpa nzu bụ ife ị bụrụ onye aka ya adịghị ọcha i metụ nzu aka na-ebutere ị ga na-ebutere onwe gị mkpọchi ụzọ ị nwere ike ị maghị ya ị nwere ike na-asị ị na-eme ọdịnala ị na-agọdokwa mmụọ ị na-eme nke a ị na-eme nke a kedu ihe mere na ihe ị na-eme adịghị aga aga kedu ihe mere na ọdịnala gị ada aga n'iru mara ma ị nọkwa n'ebe dị ọcha mara ma ị nọkwa na mmụọ dị ọcha were na-efe mmụọ were na-euse nzu ị bụrụ nwaanyị n'ijelu mba ọ nzu nwaanyị a ka ị ga-euse i were nzu a ọ bụ na ị bụ nwaanyị ọ bụrụ na ị bụrụ eze nwaanyị i jiri ọfọ eze nwaanyị na-ekwu bụ eze nwaanyị ji ọfọ ọ bụrụ na i jiri ọfọ n'arụ gị ka ị ga-eji nzu a chọọ mma n'arụ gị ị ga-eji nzu a tee n'ụkwụ gị i tee n'aka gị tee n'iru gị ihe ọzọ bụ edo edo edo dị oke mkpa dịka onye ọdịnala ọ bụrụ na ị tụsịa nzu na ị gọdosiela ana nzu i were edo wee dajụọ ala edo na-alụ ọlụ dị mkpa edo na-alụ nnukwu ọlụ na ndụ onye ọdịnala edo na-alụ nnukwu ọlụ ebe ọbụla ọ nọ ihe a kpọrọ edo na-eme ka ala jụrụ ebe ọbụla okwu na ụka dị ebe ọbụla ndọdọ dị ebe ọbụla ilo na asị dị edo akọkwana gị ebe ọbụla bụ ebe ọgba aghara dị ebe ọbụla ana na-ahụ ọkụ ebe ọbụla ana na-acha ọkụ edo na-arụ ọrụ dị mkpa na ya ọ bụrụ na ịchọbasie ana mma with nzu godosie mmụọ gị na fa so godosie ezumezu mmụọ na-emere gị ihe iwere ihe a na-akpọ edo iwelu doo ana ịtụpeti ya ị na-atụrie ị na-asị ya ya doro ihe ọwụna bụ ihe ike ya doo ihe ọbụla bụ ihe ọgba aghara ya doo ihe ọbụla bụ ihe nsekasị ihe ndụdọ ya doo iwere edo a ị na-atụpeti ya na-agbari dịka onye ọdịnala nzu nwere iwu mana ụfọdụ ndị mmadụ amara ya nzu nwere iwu ọ bụ na idebere iwu nzu nzu nwere ike ịna ya bụ mmụọ ị na-atụ nzu mana ịdịrị ọcha wee na-atụ ya nzu nwere ike iwe iwe na ya mebibelu gị ihe dịka dibịa na-agba afa nzu dịkwa ezigbote mkpa ịbata n'obi gị iwelu nzu dịka n'ụtụtụ na ịkpọpere obi gị ebe ị na-anọ godosie efu mmụọ gị na fa nọ iwelu nzu a tee n'arụ gị ị ga-ejikwa nzu a tee n'anya ị watch ị ga-afụ dibịa ụfọdụ ndị dibịa na-ete nzu n'anya o nwere ndị na-ete n'ụtụtụ ha batara na n'iru mmụọ fa fa etegodu nzu n'anya before ha ebido fụba ndị mmadụ between na n'ime ụbọchị ahụ ihe ị na-agwa mmụọ dịka ị na-ete nzu n'anya bụ na anya m dị ọcha anya m arụghị arụ anya mụ tosiri ịfụ mmụọ maka dịka ị na-agba afa ịfụrụ ihe ị na-aba bụ na mmụọ na ana mmụọ ka ị na-aba ka ịjụta mmụọ ese ite nzu a n'anya gị ihe ị na-agwa mmụọ bụ anya m dị ọcha anya m tosiri etosi ịfụ ụnụ ite nzu n'aka ihe ị na-agwa mmụọ dịka onye na-agba afa bụ aka m apịtọghị mpịtọ aka m emeghị ihe rụrụ arụ adị m worthy etosiri m ịfụ mmụọ ọ bụrụ na ị nọghị n'ọkwa dị mma ọ bụrụ na ị nọghị n'ọkwa ịdị ọcha were na-eje na nzu ị na-ebutere onwe gị abụmọnụ ị na-ebutere onwe gị ogbochi ọ ihe a ka m sị ka m lụtụrụ gị aka tata gị bụ onye gboo igbo gị bụ onye ọma na-ege m ntị chetakwa na onye ka na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m n'ụtụtụ tata bụ ọkija ihiala lokal gọọmenti dị na anambra steeti ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere na whatsapp 08186113606 ọmaka bịa meelụ gị n'ụbọchị tata ihe ọma meelụ gị ihe ọbụna i tiriri aka gaziere gị ihe ọma chọrọ gị bata n'obi gị n'ụbọchị tata ichenku na-anọ n'ụnọ ugbene ya na-azụ n'afịa ihe ọma ga-emelụ gị abụana na-anọ n'ọnụ ihe ọ na-eri ana-abịa oke gị agaghị atọ n'akwụkwọ nke bụ nke gị agaghị efu nke gị ga-achọ gị bịa n'ụbọchị tata bụ afọ ọfọ ọma ka m na-agọlụ gị n'ebe na ebe ị nọ na were na-anụ onu m n'ebe na ebe ị nọ na were na-ekiri m ya dịrị gị na mma ihe ọma meelụ gị nke i ji aka akwanarịna gị ihe ọma gị dị n'enu ya daalụ gị n'ana ọ dị n'ana ya puoro gị ome ka i were anya gị fụ ya ọmaka meelụ gị udo ọganiru ogonogo ndụ na arụ isi ike ka m na-agọ n'isi gị n'ụbọchị tata ya bịa maarụ gị mma onye gboo igbo biko cheta na ọ bụrụ na ị nweta vidiyo m a biko i shịa ya ya gazielu gị ya dịrị gị mma ka emesịa ka ọ dị oge ọzọ daalụ rinne ise